igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na ikwe na-ewetakwara ụnụ ọnọdụ igbo ndị igbo be anyị arịrịọ ka m jiri bịa n'ụtụtụ a mkpu akwa ka m jiri bịa n'ụtụtụ a dịka nne ọtụtụ n'ime anyị ewerego excuse ipob asịkwa ipob asịghị wakpo anyị na anyị amaghị enwere ihe m chọrọ ịkọwara igbo niile n'ụbọchị nke taa na ụnụ ọ hụrụ ihe a na-eme n'ugwu awụsa ihe a wụ nkata ndị muslim kpara ebe headquarters ha wụ na nọ na iraq ihe a wụ agreement ha so nigerian government led by president muhammad buhari mere adopt ha sonyere ụnụ ma na this our president wụ muslim ihe ndị igbo anyị na-amahụ na yoruba is a muslim nation hapụga na ọ dị silent yoruba wụ 70 percent muslim 30 percent christians so imewe jihad ebe ahụ e needịrọ ebe e needịrị for jihad from benue middle belt down to south east so anyị nwa nọ na the plan ọ wụ major ihe m ga-asị Nnamdi Kanu ji wee ndị IPOB ji wee gbakọwa now nsogbu anyị nwere wụ na we allow propaganda ma anyị anyị zuzuru kpọpụta ụmụ anyị mee ha expose ihe a wụ ụmụaka gbakọwara na-akpa nkata ndị wụ ọ wụ na anyị nwere ndị okenye at all at all ndị wụ ndị okenye kwesịrị ịgbakọnata around them gbazie ha olu ahapụga ha mee nke ha ji wụrụ ụmụazị ha mekwele n'olu ha ga-eme ha agbalịala o rukwe na ana mgbe anyị ga-elite tinye ọnụ nyere ụmụaka aka hazie ihe out of our own carelessness anyị nabata ndị iro mgbe ọ na-eneedịghị as at mgbe akpọbata ndị army na south east south east was relatively more peaceful than Lagos mana anyị were ọnụ gbuo nke anyị ndị yoruba nwere opc kemgbe 1993 that opc ka nọ ruo taa ọ ha secretly silently ha nọ all over Lagos na-eche nche ha nọ all over yoruba land na-eche nche mana anyị amarọ onye ọbụla bi Lagos ma onye ọbụla na-abịa Lagos lee anya from Lagos to Ore enweghị ihe dịka police checkpoint ya fọkwa military ụnụ na-achọ ịgwa m na ndị oshi anọdụ n'ụzọ mba ha ji aka eche onwe ha nche kpaa gbachi nkịtị ngwanụ ndị gọvanọ anyị na Nnamdi Kanu gidi gidi gidi gidi gidi ndị gọvanọ were iberibe gaa kpọbata ndị army kpọbatazie jihad na-akpọbata tọọrọ ha ute achọrọ m ịjụ ndị Igbo anyị ajụjụ South East na-enweghị nsogbu nọ na ya kpọta ndị amị shikwe n'okpuru kpọbatazi Asari Dokubo anyị ma na Asari wụ onye muslim ha wee bịa hụ na ha ga-enidu onye ga na-ekwu okwu to create tension ha abargain with eh, Simon Ekpa and ndị gọvanọ anyị aka ha nọ n'ibuild Simon Ekpa Dave Umahi pụta na TV kwuo na ya ga-ebuild parallel IPOB ya biudukwe na ya anyị ma na ihe Simon Simon nọ n'obodo oyibo na-ekwu Asari Dokubo nọrọ ebe a na-egbu ama m ahụhụ m tara gbagharịa tiwe mkpu anyị lite tige tige vigilante igbo niile ihe m na-agwa ụnụ na-awụ na ọkụ ahụ anyị kenyere adịghị ha mma achọla ibidokwa another round of vigilante another round of insecurity na ihe a na-aga enwe part 2 na part 2 okwu a m na-ekwu m ga-akpọrọ ụnụ vidio Ngozi Orabueze o mere o mekwele incite again ndị otu ha o meene ha incite again just like Simon Ekpa otu a ka o si bido like joke like joke like joke like joke asụsụ anyị na South East e nwere ihe Gowon kwuru ọ sị na ọ wụ na ya ama m ga-eri na-erepeat ihe ka ụnụ ma ebe m na-aga ọ wụ na ya ama na a ga-azụtanwu ndị Igbo n'ụdị a na ya gadere ego niile ya ji wee ego ngwa ya gara agwa ego ya n'ala Igbo ihe m na-agwa ụnụ na-awụ na federal gọọmenti dọwara ego maka federal gọọmenti anyị wụ ha na-afund this jihad investigation ejile na aka ha nọ na ya they started it now ọgụ a now nọzi between ụnụ gaa na social media na ụnụ ga-ahụ ihe na-ekwu na social media ọ wụzi enweziri enweziri ọgụ a na-alụ na south east ọ e, ndị otu Nnamdi Kalụ na Nnamdi Kalụ wụ onye isi ndị e, onye isi e, Simon Ekpa wụ onye isi IPOB o ketala 100 men igbo bụ igbo ọ dịka ole mgbe anyị ga-asapụ anya leba anya na Nnamdị Kanụ na ihe ya na ndị IPOB ya nwa na-eme ndewo